Ó TG Ceathair. Eilís, fáilte chuig an gclár. Dia is Muire dhuit go deimhin. Ok, Eilís, fógraíodh buiséad 2019 le déanaí. Tá a fhios agam nach mbeidh na meastacháin do TG4 don bhliain seo chugainn fógraithe ag an Roinn Cumarsáide go fóill, ach ar mhiste leat a rá dúinn ar dtús, dar leat, conas atá ag éirí le TG4 sa lá atá inniu ann? Tá ag éirí go maith le TG4. Sheolamar schedule nua an fhómhair ansan níos deireanaí. isteach mí Mheán Fómhair agus tá go leor de na sraitheanna nua a thosnaigh i mbun choimisiúnú i rith 2018. Tá siad anois le feiceáil ar an aer so sraitheanna láidre fáisnéise mar shampla Finné atá ar siúl Dé Céadaoin, sraitheanna spóirt mar shampla Underdogs atá ag rith againn faoi láthair agus beidh an buaicphointe do Underdogs, sé sin an cluiche idir. idir na Underdogs féin agus foireann Bhleá Cliath, beidh sé sin ag tarlú i lár na míosa so sílim gurb é an t-aonú lá is fiche, muna bhfuil dul amú orm. Agus ansan tá rudaí eile atá ag teacht an bealach chomh maith, mar shampla tá sraith nua do Hector a bheidh ag tosnú níos deireanaí i mbliana. So go leor rudaí ins an sceideal againn agus muid ag súil le a thuilleadh a bheith ag teacht chun cinn. Tá cúpla, tá ceist nó dhó agam faoi na cláir atá agaibh ach tiocfaidh muid ar ais chuige sin i gceann cúpla nóiméad. Just tá ceist agam um, faoin sórt mórphictiúr ar dús. Tá a fhios agam gur seoladh uh, tuarascáil le déanaí ina léirítear gur chóir maoiniú réasúnta mór sa bhreis a thabhairt do TG4 chuile bhliain ón Roinn Cumarsáide. An féidir leat a insint dúinn faoin tuarascáil seo? Sea, bhuel is straitéis cúig bliana a chuir TG4 le chéile le deireanas don BAI, straitéis a ritheann ó 2018 go dtí 2022 agus mar chuid den straitéis sin tá TG4 ag breathnú is dócha ar go gcuirfí an leibhéal maoiniú céanna agus a bhí againn sular tharla an crash agus sular tharla na gearrthacha siar, go ndéanfaí an leibhéal céanna maoiniú a chur ar fáil dúinn agus a bhí againn roimhe sin. Agus mar chuid den straitéis tá go leor, bhuel mhianta ann san straitéis, tá súil againn go mór mhór díriú isteach ar cur leis an tionscal na meán cumarsáide go mór mhór ins na ceantair Gaeltachta agus comhlachtaí a dh'fhorbairt atá ag feidhmiú ní hamháin ag cruthú cláracha do TG4 ach freisin ag cruthú cláracha go hidirnáisiúnta agus i mbun comhléiriúcháin agus comhpháirtíocht le comhlachtaí eile go hidirnáisiúnta. Tá sé mar chuid den straitéis chomh maith go mbeadh béim mhór ar an taobh dhigiteach de TG4, sé sin go mbeadh ábhar TG4 le feiscint ní hamháin ar an teilifís ach freisin ar na meáin shóisialta agus chuige sin tá dhá strand nua tosnaithe suas, ceann acu sin Molscéal ina bhfuil scéalta pobail, aip is ea é ina bhfuil saghas scéalta pobail ós na Gaeltachtaí agus ó phobal na Gaelainne le feiscint ann ar bhonn laethúil agus ansan bloc ábhar do lucht fiachana idir 18 agus 35 agus tá an ábhar san á chraoladh ar na hardáin digiteacha amháin. Agus ina theannta san ansan tá scéim eile againn darb ainm Cine4 ina bhfuilimid tosnaithe ag forbairt fadscannáin le haghaidh an phictiúrlann so go mbeadh scannáin Gaelainne, dhá scannán in aghaidh na bliana a bheidh á léiriú. Tá, tá, déantar cúig cinn a fhorbairt, cúig script a fhorbairt agus ansan as an cúig script sin roghnaítear dhá scannán le, forbairt idir muid féin, an BAI agus Fís Éireann nó an Bord Scannán mar a bhí agus tá an chéad dhá scannán i mbun léirithe faoi láthair. Tá ceann amháin atá a dhéanamh ag Macalla atá lonnaithe i mBleá Cliath agus tá an scannán féin á thaifeadadh anseo i gConamara faoi láthair agus an tarna scannán tá sé á léiriú ag Abú Media atá lonnaithe anseo i gConamara. So sin cuid dos na rudaí atá mar chuid don straitéis cúig bliana againn. Sin go hiontach. Ach ní raibh eolas agam faoi sin. Agus cad iad na dhá scannán a bheidh á chraoladh sna míonna amach romhainn? So tá na scannáin á ndéanamh ins na míonna amach romhainn so is dócha go mbeidh sé níos déanaí i 2019 sula mbeidh siad le feiscint ins na pictiúrlanna. Em ach ceann amháin acu atá á léiriú ag Macalla Arracht an ainm atá air, Arracht, agus tá sé bunaithe ar

Sin go hiontach. Tá sin an-suimiúil. Táim ag súil le dul go dtí an phictiúrlann an bhliain seo chugainn chun iad a fheiceáil. Tá suim agam go háirithe ó thaobh na teilifíse de i gcláir agus i bpodchraoltaí ar chúrsaí reatha. Luaigh tú cúpla clár ansin. Conas atá ag éirí libh dar leat sna réimsí seo sa lá atá inniu ann?
Bhuel, maidir leis le cúrsaí reatha de, is dócha, mar chuid den soláthar clár atá ag TG4, tagann 365 uair a chloig sa mbliain ó RTÉ. So tá an soláthar cúrsaí reatha atá ag TG4, tá formhór dó ag teacht tríd an soláthar san ó RTÉ. So, Mar chuid de san tá an feasachán nuachta laethúil, so leathuair a chloig nuachta a théann amach gach aon lá ag a seacht. Chomh maith leis sin tá RTÉ i mbun léiriú dúinn ar, bhuel Nuacht TG4 is dócha, i mbun léiriú dúinn ar Seacht Lá, an clár seachtainiúil cúrsaí reatha atá againn á láithriú ag Páidí Ó Lionáird agus Máirín Ní Ghadhra. Agus ina theannta san ansan, so sin an príomhrud ó thaobh cúrsaí reatha. saghas teilifíse más maith leat. Chomh maith leis sin tá an sraith Fíorscéal um, gur mm. ábhar um, stoca scéalta fáisnéise le slant cúrsaí reatha orthu atá ceannaithe ó chomhlachtaí ar fuaid an domhain so is léiriú ar scéalta reatha domhanda, is dócha, go mór mhór atá iontu ó thaobh na gcláracha fáisnéise sin ar Fíorscéal agus tá siad san á léiriú dúinn ag Rosg, is iad Rosg a dhéanann an leagan Gaelainne agus á láithriú ag Maolra Mac Donnchadha. Ar taistil go maith sin. Bhí leathanach YouTube ag Nuacht TG4 roinnt míonna ó shin le neart tuairiscí de fhíseáin ó Nuacht TG4 ar An bhfuil sibh chun leanúint ar aghaidh leis an channel YouTube seo mar feicim nach bhfuil sé ag feidhmiú faoi láthair?
Bhuel an rud atá tarlaithe ná táimid tréis an aip seo a sheoladh darb ainm Molscéal agus má théann tú isteach i Molscéal, chuile lá i Molscéal tá na scéalta is mó, na scéalta pobail is mó atá á dhéanamh ag Nuacht TG4 le fáil istigh i Molscéal. So is áis saghas níos fusa b'fhéidir le húsáid é. So tá, is app ar leith é atá ar fáil le haghaidh do fhón nó le haghaidh do iPad, Android nó iOS. agus tá scéalta nuachta TG4, scéalta spóirt agus roinnt scéalta siamsaíochta nó scéalta éadroma atá cruthaithe againn féin chomh maith. Chomh maith leis sin craoltar nuacht TG4 ar leathanach Facebook TG4 féin chuile thráthnóna. Téann sé amach beo ar leathanach Facebook nuachta TG4 agus téann sé amach ar leathanach Twitter Nuacht TG4 chomh maith so tá teacht agat ar ábhar Nuacht TG4 ar bhealaí difriúla agus tá freisin do dhaoine atá i mbun oibre sa i mbun foghlaim na Gaelainne ar scoil like ó thaobh an scrúdú béil don Teastas Sóisear agus don Ardteist. Tá leathanach againn, TG4.ie forward slash foghlaim, agus istigh sa spás san tá roinnt des na pacáistí nuachta agus saghas, cad a chloisfear, is dócha ceachtanna a bheadh oiriúnach bunaithe timpeall orthu san chomh maith. Umm.
Bheadh sé níos an-mhuise faoin é sin a dhéanamh ach bheadh sé iontach má bheadh an channel YouTube Nuacht TG4 ar fáil arís mar like tá an tóir ar YouTube i measc daoine óga sa lá atá inniu ann, you know. Tá. Tá agus feicimid é sin go mór mhór ó thaobh em is dócha ag YouTube Kids freisin, like so ó thaobh an ábhair atáimid ag cur ar fáil do ghasúir níos óige so tá mé ag caint ar lucht réamhscoile agus lucht luath bunscoile. Tá go leor ábhar ar chainéil YouTube Cúl a Ceathair ansan inar féidir like teacht orthu tríd YouTube Kids, so má loirgíonn tú ábhar Gaelainne nó ábhar Cúl a Ceathair ar YouTube Kids, tiocfaidh cuid de na cláracha atá againn, nó míreanna amach as na cláracha atá againn nó ábhar atá cruthaithe go háirithe againn. do YouTube, tiocfaidh siadsan suas. Agus conas atá ag éirí le Cúla Ceathair dar leat sa lá atá inniu ann? Tá ag éirí go maith le Cúla Ceathair, tá, is dócha go bhfuil an pátrún féachana atá ag ag leanaí tar éis athrú ó bhonn. So feiceann muid go bhfuil go leor trácht, like tá Cúla Ceathair ar an aer againn óna seacht ar maidin go dtí an a deich agus arís óna leathuair tar éis a dó go dtí an a leathuair tar éis a cúig sa tráthnóna ach ach am ar bith den lá tá tú in ann teacht ar ábhar Cúla Ceathair ar an aip de sheinnteoir Cúla Ceathair atá againn agus feiceann muid go bhfuil go leor trácht ag teacht go dtí an aip san. Tá tú in ann saghas casting a dhéanamh ar go dtí an teilifís agus tá tú ábalta you know má tá má tá tú ag féachaint abair agus tú ag lorg b'fhéidir dá mbeadh tuismitheoirí féachaint i dteannta an pháiste d'fhéadfaidís na fotheidil Ghaelainne a chur ar siúl chomh maith chun go mbeidís ábalta na cláracha a leanúint. So féachtar ar go leor de chláracha Cúla Ceathair tríd an seinnteoir agus ansan táimid ag ceannach go leor ábhar láidir agus ag athghuthú ábhair mar Mais agus an Béar nó Spongebob agus mar sin de, ach freisin táimid ag coimisiúnú sraitheanna nua do dhaoine óga. So tá sraith ar nós Is Eolaí Mé atá déanta ag Fíbín agus beidh sraith nua de chuid Fíbín á sheoladh againn ag an Oireachtas, ag Baboró anseo sa Ghaillimh agus ag an Oireachtas. Ár Scéal is ainm dó. Agus arís tá Macalla freisin, Macalla Teoranta, atá lonnaithe i mBleá Cliath. Tá sraith nua á chraoladh acusan faoi láthair darb ainm. Club agus is saghas beirt láithreoirí ag dul thart ag clubanna difriúla, clubanna GAA difriúla timpeall na tíre ag casadh leis na leanaí atá páirteach sna clubanna agus ag caint le cuid de na himreoirí mór le rá ós na clubanna san agus iadsan ag taispeáint a gcuid scile agus mar sin dos na leanaí. So tá go leor ar bun ó thaobh ábhar nua-choimisiúnaithe do leanaí chomh maith. rud b'fhéidir nach raibh an oiread san de á dhéanamh againn anuas tríd na blianta, like, bhí Aifric ann ach formhór an ábhair do leanaí is ábhar ehm ceannaithe agus athghuthaithe a bhí ann ach le bliain anuas táimid ag coimisiúnú níos mó ábhar do dhaoine óga.
Hm. Cad a bheadh sé ar intinn agaibh a dhéanamh sa bhreis sa stáisiún dá mbeadh maoiniú cuí agaibh?
Bhuel, ba bhreá linn, is dócha, ba bhreá linn níos mó ábhar láidir cláracha Gaelainne nua-choimisiúnaithe. So, faoi láthair, tá méid áirithe um, conarthaí againn le comhlachtaí le ábhar a sholáthar dúinn, ach tá cuid mhaith saghas athchraolta againn chomh maith, so ba mhaith linn níos mó soláthair ós na comhlachtaí neamhspleácha do chláracha faisnéise, do chláracha siamsaíochta go mórmhór. Chuirfimis béim mhór chomh maith ar ábhar drámaíochta agus go mórmhór drámaíocht do dhaoine óga, so arís má fhéachann tú ar rud éigin macasamhail Aifric, gur bhreá linn. forbairt a dhéanamh ar a mhacasamhail sin agus an tríú rud gur mhaith linn saghas béim mhór a chur air ná tograí b'fhéidir idirnáisiúnta, so oibriú le comhlachtaí eile in tíortha eile ina bhfuil muid ag forbairt, b'fhéidir tograí. móra idirnáisiúnta, go bhfuil TG4 i gcomhpháirt leis an leis an léiriúchán san ach gur tograí iad go mbeadh cosa fúthu ní amháin anseo do TG4 ach go mbeidís ar fáil ar an margadh idirnáisiúnta chomh maith. Agus is dócha ceann dos na rudaí eile móra ba mhaith linn a dhéanamh ná níos mó béim a chur ar an ábhar atá ar an seinnteoir againn. So tá ábhar TG4 ar fáil go domhanda tríd seinnteoir TG4. So táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil. you know, de réir mar atá daoine b'fhéidir ag breathnú ar an teilifís tríd Smart TV nó tríd aip seinnteora nó mar a bhí Séan ag rá b'fhéidir tríd YouTube go bhfuil bealaí go bhfuil TG4 ar fáil do dhaoine cibé áit go roghnaíonn siad féachaint ar a gcuid cláracha ann agus, um, b'fhéidir nach ar an teilifís thraidisiúnta atá daoine ag breathnú, but má tá siad ag breathnú tríd an Smart TV app go bhfuil TG4 agus ábhar TG4 ar fáil ansan dóibh chomh maith.